A warm welcome to all our viewers all over the world. Um, this is Talking Point with Tony. This is another program imene ima timaijambula ku South Bend, Indiana in the USA and um, timakambirana zinthu zambiri zokhudzana ndi Malawi, the motherland, uh, be it social economical political issues timazizukuta nkhani zija and, and dissect them and, and see kuti tikhoza kupanga motani kuti zinthu zisunthe bwino komanso dziko lathu mwina lipite patsogolo nde lerolo tili ndi mlendo mlendo amene tili nayeyu chifukwa lero tikukamba nkhani za ndale so mlendo amene tili nayeyu ndi expert wa nkhani za ndale his name is mr alex chanthunya mr alex chanthunya omukonda amamutchula kuti a president mr president Koma atilongosolola yekha kuti iyeyo ndi ndani komanso chidwi chake pa ndale chinayenda bwanji komanso tikambirana nkhani ziwiri zitatu zokhudzana ndi zimene zikuchitika ku Malawi politically. Takulandirani Mr Chanthunya. Iyayi ndiyamike kwambiri kuti lero ndili nanu limodzi mpulogalamu imeneyi. Choyamba kwenikweni, anthu amakutchulani maina ambirimbiri koma dzina limene mukutchuka nalo kwambiri ndi la President. Kodi ndinu a President a chani? Monga mukudziwa takhala pa nthawi yayitali tikumanenaneena kuti tikufuna tsiku lina tidzatsogolere dziko la Malawi. Mukufuna mudzakhale President inuyo wa dziko la Malawi? That's your ambition? ndi chikhumbokhumbo changa okay yeah so mwina because of that uh, nthawi zambiri anthu amangondipanga address like that because of the ambition that i expressed it i expressed i think in 2017 sometime back Okay. so since that time people just take that so you, th- yeah you think you have what it takes to be a president of malawi i not i think but i believe okay that's a bold statement oh yes okay chabwino koma tikuonani mukuvala zinthu za- za south africa apa ndi upresident wa malawi ndi zinthu za south africa zikugwirizana bwanji

ku malawi so tikutsegula ya economic freedom fighters That's Okay, why so, I- so, so briefly ifeyo tikuziwa izi za julius malema so briefly tatiuzeni ku malawi wh- what's the plan ifeyo amalawi ife za freedom economic freedom fighters yo ikutaniko ku malawi This is not for Julius Malema. This is for Africa, mind you. Uh, what we are saying is economic freedom fighters tikuganiza kunena kuti uh, tsiku lina Africa idzakhala Africa imodzi, tidzakhala ndi president modzi, tidzakhala ndi ndalama imodzi, tidzakhala ndi passport imodzi. Tikufuna tsiku lina Malawi tidzakhale kuti tidzatha kuyenda

So what, I, what you're saying is that tinapeza ufulu pano tikufunano ufulu wa zachuma economic freedom fighting. Okay. And I think imene mwatipatsira background imene you are the right person to talk to about zinthu zimene zikuchitika ku Malawi politically. Uh, taona a president atulutsa cabinet midnight cabinet tikudzuka mamawa pa 1 February tapeza kuli cabinet. Um, what, what are your views about the cabinet? Ah, choyambirira Briefly. choyambirira ndikuonera kuti ah, ah, n- ndayamikira president ah, koyamba mu mbiri ya chitengero president wawo kupanga promises zinthu zinthu zo ndi kuchitika chimene ananena kuti ndzatulutsa cabinet just ah, tsiku lomalizira la mwezi wa january so a president tinaona kuti atulutsa cabinet yawo that day but kukamba za inside cabinet tiyeni tikumbukire malamulo a dziko la malawi timasankha president Tikasankha president, president amakhala ndi mphavu zoti asankhe nduna zake so its its its the prerogative of the president to choose whoesoever he want to be in the cabinet or to fire anyone in the cabinet so I can say that uh, its a cabinet imene yasankhidwa tsopano but there's alot to be discussed in the Okay, cabinet. so so when you look at the cabinet list yawo imene ayi- ayisanjira 27, the, the, the president promised a lean cabinet.

Because the president can just wake up and say kuti okay pangani ministry ngakhale kulibe ma office. Oh, so, Anapanga choncho so, ndani? so mukulimbana ndi unity inuyo apapa ya unity. No, no, no. What I'm trying is just an example that the president can decide, can wake up. Kuti ministry iyi ndi iyi iphatikizane. So w- if we are saying that we need a re- cabinet yaying'ono, chimene chikuyenera chichitike nchonena kuti tikanena kuti cabinet yathu imeneyi mu constitution, mukhala anthu 20 minister of agriculture, minister of health, minister of education akhale kuti ali mmalamulo so a president akamadzasankha nduna zawo azidzakhala kuti Azakweka akungosankha anthu mmene anthu mwa- amene wowo palibenso kuwonjezera ngati tikufuna tiwonjezere unduna wina ndiye kuti tipitenso ku parliament kuti parliament ikapereke mphamvu ikapange create minister not the president so that's what we're saying in economic development. ndikaiona cabinet ija ndi imene ayipangira ujeni um, ayipangira reconstitute a president um, you would see kuti muli ma casualties Yes, big names. What do you make of that? Uh, you know, I, I wasn't surprised because uh, the way things are, I would start with the Honorable Minister of Information, Honorable Kazako, mm -hmm. right? Uh, when the country is not pali zinthu zambiri zimene zikuchitika mdziko mm. nthawi zina nduna imene imakhala yofalitsa nkhani mm. imakhala nduna imene imakhala pa, pa, pa, pani pani mm -hmm. so it's, it's hard maybe for him to perform mm. because he was just trying to defend the government so we have to learn that oh, when you're a minister of information you should not defend the government all the time you need to reason and you need to discuss with the cabinet what to communicate to the people komano inuyo muli mboma mmenemomo nde mungakhale pamene paja ngati spokesperson wa boma ndikumanena zoti iyayi koma papa ife talakwitsa ndi izi zinthu zi ayiayi koma nanenso mene ndikuonera ine a president aja so you cannot criticize your own That is not government, my can you? only- that is not my only silence is calling. So sometimes when you see it's a burning issue, I think it's good not to communicate, not to say nothing, as compared to defend zinthu zolakwika. When you look at ma ma big names amene timakambawa you'll see kuti secretary general wa utm amu amuchosa mu cabinet, secretary general wa mcp amchosa mu cabinet, do you think that is strategic kapena it has something to do with performance? I think a, a president amene ankalumbira anakamba kuti azapanga based on performance mm -hmm. right but to be honest it's always hard

We are saying that doing same things and expecting different results did not happen. Tikucheza ndi Mr Alex Chanthunya amenewa ndi chairperson wa Economic Freedom Fighters Malawi chapter and tikukambirana za cabinet imene yatuluka kumene and program yathu ya lero ikuchitidwa sponsor

chairperson wa Economic Freedom Fighters Malawi chapter nde tikupitilizabe kusanthula nkhani ya cabinet mumakamba za timakamba za ma casualties and mwalongosola kuno bwino ziwiri zitatu zokhudzana ndi zimenezo timafuna tifunse nanga kodi in terms of uh, representation ya ma demographics ena ake ofunika ku Malawi uja like the women and youth mukuiona kuti cabinet iyi izi zayenda bwa this time around Basically when you were saying about the youth in Malawi it's it's hard to explain kuti tikamati youth ngwa zaka zingati because when I see at the cabinet sindikuonamo amene ali nzaka zochepera 35 and it's an, a challenge because most of the time and that's what we are also trying to fight about because it's a challenge for the youth to make it into the cabinet because for you to make it into the cabinet

achinyamata tikamakamba nkhani ya achinyamata we are talking about from 18 because as, acco- according to the constitution says munthu akafika dzaka 18 amapangidwa consider ngati munthu wankulu so ine mwina mmene mwandifunsa kwa achinyamata akuyenera aziyambira 18 at least age yo izithera cha ma 33 or 32 Awo ndikupatsani chitsanzo Mm. uh, Aleke Banda Mm. he was 22

kuyembekeza ndi mmene tinkachitira kalekale. Chifukwa chonena kuti kalekalelo, nthawi ya kalekalelo, a, ku Parliament simumkapezeka azimayi ambiri, mwina mumapezeka anthu foro, faifi, mu Cabinet. So, panopo mwina tikuchita kwabwino. Komanso nthawi zina, kungoganiza chabe kuti nthawi zina timakamba inde ma issue a gender, komanso tidziyang'ana performance mostly, kuti azimayiwo tikayika pampando akupanga perform? because sometimes timpasa munthu mpando because ndi mzimayi but she's not performing Because we see now we have at least 40% cabinet, eh, 40% ndi azimayi. Do you think that's a good representation? well as i said representation achitako bwino komano maminisita akupanga perform ndikupatsani chitsanzo mbiri yoyamba ya malawi uh, ku- ku- kuchitikako covid I mean, uh, I mean, uh, cholera mm. anthu kumwalira mmene ndamva maripoti dzana lapitali mm -hmm. anali pafupi 4500 mm -hmm. and we have a minister of health amene abwezeretsa pa undunapo inu mukudziwa kunabedwa ndalama za covid mukudziwa kuti covid in malawi it was a mess right now so, so we, we are failing we are failing of course

cabinet how do you look at it like no, southern region central region northern region eastern how do you look at it ayipanga bwanji Ah, ifeyo ngati a economic freedom fighters sitimakhulupirira kwambiri kunena kuti malawi kuli kumpoto kuli pakati kapena kuli kumwera komano mmene zilili panopo zikuonetsa zoti sizili pa practical kuti practically dziko lija ndilogawanikana choncho so mmene asankhira pano a president zikuoneka kuti asankha anthu ambiri a chigawo chapakati zimene anthu ena a chigawo china sizingakhale zowakomera komanso ah, mwina nkusankha kwina ndinaona kuti mwina apresident amakhala akusankha kulingana nkuti mwina chipani chawo chili popular mbali itiyo ndiye mwina asankhe anthu ochokera dera limenelo ena amanena kuti "Oh, mwina kabinetiyo akusankha ichi amanena kuti

Ah mwina becoz mcp is popular ku central region and a president aja mwina asankha ku base pa zimenezo becoz tikuona ku southern region kuli nduna zitatu zokha basi southern region is is very big do u think thats a fair assessment of uh, the a fair way of doing things ndili chikhulupiriro kuti zimene ankanena president nthawi imeneja ankakamba kunena kuti ah, nepotism tidzathana ndi nepotism koma tikayang'ana pano kuti ankayinyoza kwambiri a president yes ankanena kuti DPP, ikuti nthawi imeneyi, imapanga za nthawi zimenezi. nepotism

federal government. So in Malawi, doing same things and expecting different results, it will not happen. So it's, we need to change how we operate Okay, so, as a in, country. so in your basically mukunena kuti the solution to this regional disintegration ya ujeni ya um, mismatch ya maudindo a mu cabinet is akupangidwa sort ndi federalism is, is, is that what chipani chanu kukhandi movement yanu ikunena Ah, mwina ndikhoza kuti mwina ntchito yanu mumatsutsana nanu ndiyoti mufunse mafunso koma ndikhoza kukupatsani chitsanzo kunena kuti inu munaona anthu awo ochoka ku missouri akuzagwira ntchito ku ohio kuno mma political offices munthu angaja kuzayimira kuno It, it doesn't work that way. okay that's what i'm Koma saying federal leso kuti kumakhaso tu kumakhaso maudindo. but, but what, what we are trying to say is we're gonna limit because the moment the solution to our problem that we have kuti samanene kuti because you know our country even our country is very small right so anthu ambiriwa amakhala they are connected maybe to the political party they are connected to where the president is coming from it's a fact Yeah, koma- alesa So kuti the league it is of- wrong Atatu. nkhani ndi yakuti it is wrong in short it is wrong kupanga dispute maudindo kuyang'anira kuti ndichokera chigawo chakuti ndipo akunena kuti zimene zonse zimene zikupangisa kuti amalawi ambiri tikadzivutikabe

Yeah, mutanena momveka bwino. Inu simufuna kukhala president? What I'm saying is, what I'm saying is, our responsibility atsogoleri ambiri andale anakhala kuti tikuganiza ngati mmene ndikuganizira ine kunena kuti nthawi pamene kuti ndi president we need to support the president the problem is that tikakhala kuti tabwera kuti ife tithandize apresident anthu ena amene azungulira apresident pali nyimbo ina anayimba lucius banda amati anzeru amati akatayandikira mawakankha kuti dzipitani uku so what we are saying is first thing we have to love our country so if we love your coun- uh, uh, if we love our country chimene tikuyenera tichipange n'chonena kuti tiwapatse ma ideas how to run government a president ife a president atati atifunsa ife ndipo takonzeka ife a economic freedom fighters to give everything the support kuwapatsa kuti ngati angathe kupanga apange akapanda kupanga pamene afikitsa no doubt about it movement yanuyi mukuti movement iliko ku malawi iliko ku malawi chifukwa tu- tu- tu- zina zinthu n'za pa facebook kuti zina n'zongoshayinira iliko ku malawi like do you have structures ku malawi i can malamulo a dziko akuti kuti mupange register chipani mukuyenera mukhale ndi anthu pafupifupi 100 amene asayinira every district Mhm. and we have got 28 districts Munapanga- very soon ife we, we have the membership as of now we are finalizing the registration process and what we are saying is we are different from any other political parties we are not we don't just want kuti achakwera achoke pa mpando Mhm. we just don't want kuti wakuti achoke pa mpando Mhm. because for how long tizikhala tikupanga zimenezizi what we are saying is we need to see malawians free economically free panopa dziko la malawi imf akapanda kutipatsa ndalama timavutika timati akangotipatsa ka grant koma ndiye kusangalala mpaka na mafacebook Mm. Ataneja ankafuna atipatse sindinabwere nkhani imeneyo mm. ya Bridging Foundation yeah. zakamba tsiku lino komano nkhani imene ndikunena ndiyo kuti akati akutipatsa ka grant koma ndiye paliponse is it something that we as Malawians 51 years after independence we should celebrate because of grants are we serious mm. we're not mm -mm. so what i'm saying is very simple that we have to do is we need to help the current government and now as we are saying mm. if the president ask us economic uh, if economic freedom fighters mm. kuti tipange bwanji EFF mm. mm. kuti tipange bwanji tawamasulani like majaji akhale independent okay. tapangani makhoti athamangitse milandu awamange anthuwa tapangani ma address system ku malawi tapangani zinthu zonena kuti health system yathu tiikonza bwanji mm. tapangani masukulu abwerere back to leas Chabwino. nthawi ya angwazi iti kunali mayeroli masiku pa sukulu anali ma city council nditabwera ku america ndaona mishawaka iyi ndi sukulu yawo south bend iyi ndi sukulu that's where we supposed to go as malawians so we have those ideas I, ndapempha anthu onse amene ali mu diaspora Mm. it's our responsibility Mhm. to help our country because our country needs us more than any other country. United Right. States do not need you as your country need you. Chabwino. So we need to give them the policies. We need to help them. Uh, kuti Tathandize komanso anzathu amene ali ku boma padakali pano a Chakwera ndi boma ndi la Tonse Alliance tikunena kuti the battle that we have we in Economic Freedom Fighters is to see Malawians adzikwanitsa kugula sugar, adzikwanitsa kukhala nyumba ya magetsi. Mpaka na lero after zaka 51 anthu akukhalabe akugwirisabe ntchito dzimbudzi zokumba, Anthu akukhalabe opanda magetsi, anthu akukhalabe opanda madzi, anthu akukhalabe masukulu okhala pansi, anthu akukhalabe mu mavuto osiyanasiyana. Mukapita ku chipatala chathu cha ku Malawi, kumamveka kafungo kena kake ka ka- zimankhwala zina zachilendo. Kupita kuno ku ma- maiko ena awa, ah, kodi ndili ku ofesi? So what we are saying is, Mr. Chair, mukuyankhulanso What we are pano. saying is, what we are trying to say is, we need to change. we need to move. So we have got the ideas in, in economic freedom fighters. Uh-huh. Mr.

Ndi m'kulu onena kuti timthokoze kwambiri because he's travelled all the way from Dayton, Ohio which is ka distance kakatali kwambiri state yinaso anabwera kuzacheza nafe. Mr Chanthunya ife tikuthokozeni kwambiri Yeah. poti mwakhala nafe pa program iyi mwatipasa ma insights awiri atatu and um, ma ideas anuwa tikukhulupira kuti adindo amayionera programu timatumizira amayionera and i think uh, ndi zimene mwanenazo i think they take it on board komanso mwina mwake chipani chanucho kapena movement yanuyo panopo idziwika kwambiri chifukwa cha program imeneyi ya talking, talking point with tony wherever you are ma viewers athu lero tisiyeni pamenepa chifukwa choti nkhani yathu inali yayitali kwambiri we've discussed the cabinet komanso timthokoze kwambiri mlendo wathuyu alex chanthunya all the way from dayton ohio zikomo kwambiri tikumananso Faka, ah, ah, ah, ah. Fake, fake, fake, ah, ah, ah, ah. Shake, shake, shake, ah, ah, ah, ah. Faka, faka, faka, ah, ah, ah.